Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar aistrithe, le fócas ar Covid-19. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna oideachais na luathbhlianta agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Tarlaíonn roinnt aistrithe le linn luathbhlianta oideachais an linbh. Bíonn na leanaí ag déileáil le cuid díobh siúd gach lá nó gach seachtain. Is minic agus go leanúnach a tharlaíonn siad. Mar shampla, bíonn leanbh ag bogadh idir seomraí i suíomhanna oideachas luathbhlianta, nó bíonn leanbh níos sine ag bogadh ar bhonn laethúil ón scoil go dtí an seirbhis iarscoile. Tarlaíonn aistrithe eile i gcaitheamh luathbhlianta an linbh. Is imeachtaí suntasacha iad seo. Mar shampla, Tarlaíonn aistrithe nuair a bhogann an leanbh ón mbaile go dtí an suíomh oideachas luathbhlianta, nó ó shuíomh oideachas luathbhlianta go dtí an mbunscoil. Tá na haistrithe seo spreagúil agus dearfach agus is cuid nádúrtha iad de fhás agus de fhorbairt an linbh. Tá gach aistriú tábhachtach agus is minic a bhíonn neamhchinnteacht agus dúshláin nua i gceist do leanaí. Agus sinne ag déileáil le Covid 19, is cóir a admháil nach raibh a leithéid ann riamh roimhe seo. Beidh cuimhne orainn ar an dara lá déag de mí Márta 2020 go deo na ndeor. Giorraíodh an bliain acadúil, agus dúnadh scoileanna agus suíomhanna luath-oideachais. Tá imní agus éiginnteacht mar chuid den saol laethúil faoi láthair. Ceist tábhachtach do chleachtóirí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí is ea conas is féidir linn tacú le leanbh atá ag tabhairt faoi aistriú a dhéanamh. Baineann an seimineár gréasáin seo leas as breathnóireacht na cigirí agus tugann sé comhairle phraiticiúil do chleachtóirí luathbhlianta agus iad ag ullmhú chun fáilte ar ais a chur roimh leanaí go dtí a suíomh nuair a athosclóidh suíomhanna. Tugaimid aghaidh freisin ar aistriú leanaí chuig an mbunscoil nuair a osclóidh na scoileanna arís. Agus ar deireadh, cuirimid roinnt comhairle ar fáil do thuismitheoirí. Ar dtús, déanaimid machnamh ar ról na suíomhanna agus iad ag ullmhú chun fáilte ar ais a chur roimh leanaí go dtí an suíomh nuair a osclófar suíomhanna arís. Ar ndóigh, tá a fhios againn go raibh eispéiris difriúla ag na leanaí le linn na tréimhse dúnta agus gur bhfreagróidh gach leanbh ar bhealach difriúil. Mar shampla, d'fhéadfadh go raibh tinneas teaghlaigh nó méala teaghlaigh ag leanbh. D'fhéadfadh leanbh a bheith imníoch faoi athruithe ar ghnáthamh. D'fhéadfadh go raibh leanbh nochta do fhaisnéis diúltach trís na meáin a chuireann imní air nó uirthi, nó b'fhéidir gur chuala sé nó sí comhrá faoin víreas. Is féidir freisin go mbeadh tacaíocht breise ag teastáil ó leanbh chun na scileanna féinchúraim agus cumarsáide a bhí bainte amach roimhe seo a thabhairt chun cuimhne. Ar ndóigh, d'fhéadfadh a mhalairt a bheith fíor freisin. D'fhéadfadh gur bhain leanaí eile tairbhe tuilleadh ama a chaitheamh leis na thuismitheoirí agus le drifiúracha agus dritheáracha, as aird a bheith dírithe air nó uirthi sa bhaile, agus as gníomhaíochtaí scolaíochta baile. Is dócha gurb amhlaidh a bhain cuid acu taitneamh as sos ón suíomh. go háirithe má bhíonn dúshláin roimh leanbh i dtaobh idirghníomhú le leanaí eile. I suíomhanna oideachas luathbhlianta de ardchaighdeán, breathnaíonn na cigirí ar chaidrimh eiseamláracha idir na cleachtóirí agus na leanaí. I roinnt suíomhanna, bunaítear cur chuige an príomhchleachtóir nó an córas key person. Tríd an gcur chuige seo dáilítear grúpa leanaí ar chleachtóir amháin agus forbraítear caidrimh láidre folláine idir an cleachtóir agus an leanbh. I gcás ina bhfuil soláthar d'ardchaighdeáin ar fáil, tá a leithéid de chaidreamh rítábhachtach ag an tráth seo. Tugann cigirí le fios go minic go bhfuil beartas aistrithe ag suíomhanna. B'fhiú do chleachtóirí féachaint ar an mbeartas seo arís, i gcomhar lena chéile, agus aon stráitéis breise a leagan amach a thacóidh le leanaí ag an am seo nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo. Mar shampla, d'fhéadfadh an suíomh straitéis a dhearadh a thacaíonn leis an nasc idir an suíomh agus an bhaile. D'fhéadfadh cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí grianghraf de roinnt gníomhaíochta a dhéantar sa bhaile le linn na tréimhse dúnta a sheoladh isteach. D'fhéadfadh an suíomh a léiriú go bhfuiltear ag súil go dtabharfaidh na cleachtóirí am breise chun leanaí a spreagadh le labhairt faoina n-eispirís agus go gcuirfeadh cleachtóirí le tuiscint na leanaí ar an tábhacht a bhaineann le lámha a ní agus le béasa riospráide. Tóg roinnt ama chun deiseanna a phleanáil do na leanaí iad féin a chur ar an eolas faoin timpealtacht foghlama, cleachtóirí agus gnáthaimh. Chomh maith leis sin, samhlaigh na sceitimíní a bheadh ar na leanaí faoina gcairde a fheiceáil. Lig dóibh am a chaitheamh chun a gcairdeas a athnuachan. D'fhéadfadh go bhfuil dearmad déanta acu ar ainmneacha a gcairde fiú amháin, nó ar ainmneacha na gcleachtóirí. Agus ar ndóigh beidh siad tar éis fás suas beagáinín go fisiciúil chomh maith. B'fhiú tabhairt faoi ghníomhaíochtaí a thugann deis do na leanaí aithne a chur ar a chéile as an nua. Is minic a aithníonn cigirí cé chomh tábhachtach agus atá sé tacú le leanaí gnáthaimh a bhunú. Ós rud é go raibh na leanaí imithe ón suíomh le tamall i bhfad, b'fhiú áiseanna léirithe, leabhair, frapaí agus ábhair súgartha a úsáid chun na gnáthaimh agus na deasghnátha seo a threisiú. Is minic a aibhsítear cigirí na buntáistí a bhaineann le foghlaim lasmuigh. Ag an am seo, molaimid do shuíomhanna an t-am a chaitheann leanaí lasmuigh a uasmhéadú. Bainfidh siad an-taitneamh ar fad as deiseanna iad féin a rolladh, a luascadh, a bheith ag dreapadóireacht, ag rith, scipeáil, léim agus trealamh a úsáid amuigh faoin aer. B'fhéidir nach raibh teacht acu air. De réir a chéile is dócha go dtiocfaidh na leanaí i dtaithí ar an suíomh arís agus ansin is féidir a ngníomhaíochtaí foghlamaithe agus forbartha a leathnú. Bíonn sé den tábhacht i gcónaí bheith ag faire amach do leanaí a bhféadfadh dúshláin ar leith a bheith acu agus pleanáil dá réir. D'fhéadfadh go mbeadh gá le plean aonair don leanbh agus d'fhéadfadh go mbeadh gá le tacaíocht breise a fháil, mar shampla tacaíocht tríd an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú, an tseirbhís AIM. Ar ndóigh, tá cumarsáid thar a bheith tábhachtach Tá sé ríthábhachtach comhrá a dhéanamh le tuismitheoirí an linbh go minic, ionas go n-aithnítear riachtanais agus go dtugtar aghaidh orthu go réamhghníomhach. Anois, déanaimis machnamh ar an aistriú go dtí an mbunscoil. Ar ndóigh tá a fhios againn gur aistriú difriúil é an t-aistriú seo go dtí an mbunscoil a bheidh ag ár naíonáin. Ó dúnadh gach rud, is dócha gur bhraith na leanaí a cairde, na cleachtóirí, na bréagáin, na leabhair agus na háiseanna uatha, chomh maith le héagsúlacht mhór sa timpeallacht a bhíonn acu i suíomh oideachais na luathbhlianta. Sa chás go bhfuil na leanaí sa ghrúpa ag bogadh ar aghaidh chun bunscoileanna éagsúla, b'fhéidir go mbeidh siad brónach mar nach bhfeicfidh siad cuid dá gcairde arís. Le chéile, tá comhfhreagracht ar chleachtóirí luathbhlianta, na múinteoirí agus ar thuismitheoirí a chinntiú is mó is féidir go dtacaítear leis na leanaí go spreagfar iad agus go gcuidítear leo an t-aistriú spreagúil dúshlánach seo chuig an mbunscoil a dhéanamh ar an mbealach is fearr is féidir i bhfianaise na srianta atá againn faoi láthair. I suíomhanna inar sonraíodh cleachtas eiseamláireach, is minic a dhéanann cigirí trácht ar an gcomhoibriú iontach idir an suíomh oideachais luathbhlianta agus an bhunscoil, Buaileann cleachtóirí agus múinteoirí le chéile agus roinntear eolas faoi láidreachtaí, suimeanna agus riachtanais an linbh. Chun leas a bhaint as na cruinnithe seo sa chomhthéacs reatha, moltar go ndéanfadh scoileanna agus suíomhanna luath-oideachais socruithe cruinniú ar líne a bhunú chun an t-aistriú a phlé. Cuireann cigirí úsáid teimpléad Mo Scéal chun cinn chun príomhfháisnéis faoin leanbh a thaifeadadh. Is féidir an doiciméad seo a sheoladh chuig tuismitheoirí agus is féidir le tuismitheoirí é a roinnt leis an mbunscoil más mian leo, nó mar mhalairt ar sin, le cead ó thuismitheoirí, is féidir leis an suíomh luath-oideachais é a roinnt go díreach leis an scoil. Cuirtear nasc chuig an template seo ar fáil. Tá an áis Déanaimís Réidh nó Let's Get Ready ullmhaithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an Rialtais ar an nasc a thaispeántar anseo. Soláthraíonn sé físeáin, gníomhaíochtaí agus comhairle phraicticiúil maidir leis an aistriú chun na scoile. Is minic a aithníonn cigirí luathbhlianta an tábhacht a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí oscailte idir leanaí agus daoine fásta. Beidh na coinníollacha idirghníomhaíochta seo ríthábhachtach dár naíonáin shóisearacha nua. agus cuirtear ar fáil iad ar fud an churaclaim bunscoile. Moltar do mhúinteoirí tosaíocht a thabhairt do chaidreamh saibhir leis na leanaí trí labhairt agus trí phlé, trí rólimirt, trí bheith ag éisteacht go cúramach leis an leanbh agus gan an leanbh a bhrostú, agus trína gcuid rannaíochta a dhearbhú. Cuirfear leanaí ar a suaimhneas le múinteoir a bhaineann taitneamh follasach as a gcuideachta. Inis scéal greannmhar, inis dóibh fút féin agus roinn scéal grinn leo. Chun an t-aistriú a réiteach a thuilleadh, is fiú do mhúinteoirí timpealtacht scoile spraíúil, fáilteach agus cothaitheach a ullmhú. Cuir go leor bréagáin, ábhar ealaíne, leabhair agus limistéir spáis ar fáil do na leanaí ar mhaith leo iniúchadh a dhéanamh orthu. Tóg am breise chun na leanaí a chur in aithne do phearsanra na scoile, an múinteoir béal dorais, na cúntóirí riachtanas speisialta, an príomhoide, an rúnaí, an feighlí scoile agus an maor tráchta. Cuimhnigh go mb'fhéidir nach raibh siad ag idirghníomhú le daoine fásta seachas a dteaghlaigh féin ó dúnadh gach rud. D'fhéadfaidís a bheith cúthail agus neirbhíseach. Mar sin, tá géarghá a bheith séimh, dearfach agus spraíúil. Ba mhór a chuirfeadh sé lena muinín dá ligfí dóibh rannta agus amhráin atá ar eolas acu a aithris dá chéile agus do chuairteoirí a thagann isteach sa seomra ranga.

Agus cuimhnigh go mb'fhéidir gur labhair roinnt teaghlaigh teanga eile seachas Béarla ar feadh na tréimhse ina raibh an scoil dúnta. Is féidir, dá bhrí sin, go mbeidh tacaíocht suntasach ag teastáil ó na leanaí seo maidir leis an mBéarla. Tógfaimid nóiméad chun riachtanas ar leith leanaí ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáistí sóisialta a mheas. D'fhéadfadh an t-aistriú seo go dtí an mbunscoil dúshlán níos mó a chur roimh na leanaí seo. Má tá comhordaitheoir um chaidreamh baile, scoile agus an phobail ag an scoil, d'fhéadfadh ról ar leith a bheith aige nó aici. Tá sé tábhachtach cuairt baile a phleanáil ar theaghlaigh a d'fhéadfadh dúshláin ar leith a bheith rompu sula dtosnaíonn an leanbh ar scoil agus le linn an chéad téarma. Tá gá le hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar rannpháirtíocht agus ar dhul chun cinn an linbh. Tá sé tábhachtach freisin nasc a bhunú le gníomhaireachtaí seachtracha ionas go mbeidh cur chuige ilghníomhaireachta ann chun tacú leis an teaghlach. Ina theannta sin, d'fhéadfadh an scoil eolas a chur ar fáil faoi na tacaíochtaí atá ar fáil don teaghlach, go háirithe más den chéad uair atá an teaghlach i dteagmháil leis an gcóras bunscoile. Ar ndóigh, is féidir leat smaoineamh freisin ar leanaí a leithdháileadh ar shlí stuama ar na ranganna, de réir cairde ón bpobal agus ón suíomh oideachais luathbhlianta. Cuirtear tuilleadh comhairle phraiticiúil ar fáil do mhúinteoirí bunscoile sa seimineár gréasáin Insights fócas ar mhúinteoirí na naíonán sóisearach. Bogaimid ar aghaidh anois chun féachaint ar roinnt céimeanna dearfacha is féidir le tuismitheoir a ghlacadh chun tacú le haistriú a linbh go dtí an mbunscoil. Mar shampla, tugann cigirí dá n-aire an buntáiste mór a bhaineann le labhairt le leanaí faoin aistriú go dtí an mbunscoil. Is mór an chabhair é ábhar comhrá a dhéanamh de go minic. Cinntigh go bhfuil an comhrá dearfach, go gcuireann sé in iúl don leanbh gur rud iontach atá i gceist agus go bhfuil sé dírithe ar na gníomhaíochtaí spraíúla, suimiúla ar fad a dhéanfar sa scoil. Labhair le do leanbh faoi struchtúr an lae scoile, is é sin, am tosaithe, sos, am lóin agus am dul abhaile. Níos tábhachtaí fós, cuir béim ar an ról iontach atá ag an múinteoir i saol do linbh. Inis do do linbh cén t-ainm atá ar an múinteoir. Inis do do linbh go bhfuil an múinteoir cineálta agus greannmhar agus go bhfuil sceitimíní air nó uirthi bualadh leis na leanaí go léir. Cuir i gcuimhne do leanbh cabhair a iarraidh nuair is gá. Mínigh do do leanbh go mbeidh roinnt rialacha tábhachtach ar scoil ach gur rialacha iad a chabhraíonn le gach duine a bheith sabháilte agus sona. Má tá do leanbh brónach toisc nach féidir leis nó léi na cleachtóirí luathbhlianta a fheiceáil arís, spreag é nó í chun pictiúr a tharraingt, a cuid smaointe a chur in iúl le haghaidh litreach, nó más féidir, cuir glaoch nó seol teachtaireacht chuig na cleachtóirí nó chuig na cairde. D'fhéadfadh deirfiúracha nó deartháireacha nó cairde níos sine cuimhní dearfacha a roinnt. Faoin chéad cúpla lá a chaith siad ar scoil, tá leabhair ar líne ag iomaí leabharlanna agus suíomhanna gréasáin ar an téama seo, agus d'fhéadfadh leabhar a léamh atá dírithe ar na mothucháin faoin tús a chur leis an scoil. Tugann cigirí faoi deara go minic go spreagtar leanaí le bheith neamhspleách trí dul i mbun tascanna i suíomh oideachas na luathbhlianta. D'fhéadfá leanúint ar aghaidh leis seo sa bhaile. Iarr ar do leanbh glanadh suas tar éis béilí. A chóta agus a bhróige a bhaint de nó di agus slacht a chur ar a chuid leabhar agus bréagáin. Bíodh baint ag do leanbh le héidí na scoile, málaí scoile, cásanna peann luaidhe agus boscaí lóin a cheannach. Cabhróidh sé seo le mothú úinéireachta a fhorbairt agus ar na giuirlidí nua. D'fhéadfá na míreanna seo a úsáid mar phrapaí le haghaidh ról-imirt sa bhaile, é bunaithe ar théamaí scoile. Spreagfaidh sé seo roinnt comhráite luachmhara. B'fhéidir go bhféadfadh duine gaoil bronntanas beag a bhaineann le scoil a thabhairt do do linbh, roinnt peann luaidhe deasa mar shampla nó bosca lóin nua. Má tá an scoil in aice láimhe d'fhéadfá tiomáint ann cúpla uair agus ar ndóigh d'fhéadfá breathnú ar suíomh gréasáin na scoile le chéile. Féach ar ghrianghraif na ngníomhaíochtaí suimiúla agus tabhair faoi deara pearsanra na scoile agus na grianghrafanna ina bhfuil siad, má cuirtear ar fáil iad. Déan cinneadh mar thuismitheoir cén t-eolas ar mhaith leat a roinnt leis an múinteoir naíonán sóisearach faoi na rudaí is maith le do leanbh agus na rudaí nach maith leis nó léi agus conas a fhreagraíonn sé nó sí do chásanna éagsúla. agus má chomhlánaigh an suíomh luathbhlianta an doiciméad Mo Scéal faoi do leanbh, is féidir leat roinnt é leis an múinteoir. Más mian leat breathnú ar acmhainní breise, seo liosta d'acmhainní agus naisc a d'fhéadfadh tacú leatsa. Tá súil againn go bhfuil roinnt ábhar machnaimh curtha ar fáil ag an seimineár gréasáin seo. Is tréimhse dúshlánaigh é seo agus teastaíonn tacaíocht ónár bpáistí óga go háirithe. Má tá aon ceisteanna nó moltaí agat seol ríomhphoist chuiginn ag an seoladh ríomhphoist ainmnithe.